igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu tata ihe m ji bịa tata bụ ka m kọwalụ ụmụnna anyị ọkacha ndị na-eto eto maka na ụfọdụ ndị nne na nna anyị ha rapụrụ ihe ha kwesịrị ime iputu ha through otu ha si wee kwesị duzie anyị n'ụzọ anyị kwesịrị isi gaa na ebe anyị kwesịrị ihe ndị dị iche iche anyị kwesịrị ịma bụ ihe oyibo kpọrọ the basics e nwegasịrị ihe kirikiri ihe anyị kwesịrị ka anyị marụ mana ụfọdụ nne na nna anyị ha chụrụ ego chụrụ ihe ndị ọzọ niile chụrụ oringo chụrụ ihe ndị ọzọ niile wee rapụ igosi anyị ihe ndị a ọ dị akara isaa m chọ ịgwa gị maka ya ihe ọ ga-abụ o mee gị ma ọ bụ ị fụ ị dọọ azụ ọ bụrụ na ị dọọ azụ i chee maka ihe ahụ ị na-achọ ime e nwee ka ọ ga-esi wee dị ị rapụ maka ebe ahụ ọ bụrụ ebe ị na-achọ ịga aga ọ bụrụ business ị chọ itinye aka ma ihe ọ bụla ị chọ ime ị rapụ ya chagharịa jee mewe ihe ọzọ nke mbụ ị na-aga n'ụzọ ụkwụ akpọọ gị ụkwụ ịkpọ gị bụ ịkpọ ụkwụ na okwute ma ọ bụ aja ma ihe na-enwerọ isi na-ekwesịghị ịkpọ ụkwụ ọ kpọọ gị i nwere ike i neghara ya ị na-eje ọ kpọkwa gị ọzọ ị sị mba na ije a m na-eje na amaghọkwa m na isi a ga-apụtakwa na ya mana ọ depend ka ndị si aghọta nke ha na mpaghara side anyị ụkwụ aka ekpe kpọọ gị ya ị ma na ebe ị na-eje na ụzọ adịghịkwa ya ọ bụrụ na ihe dị ka kịta e nwere ike ọ bụrụ n'abalị ka ị na-aga ihe ahụ ụkwụ akpọọ gị ugboro naabọ ị kachi ntị jee ị na-abata a nara gị phone gị ma ọ na i rutere ebe ọ bụla a na-anụ ọgụ gbawa ọsọ e merụọ gị arụ mana ọ bụrụ na ụkwụ aka nri ka ọ kpọọ gị ụdị ihe a ọ bụrụ na ọ na-emefu gị obi naabọ i jewe ụkwụ aka nri ị sị na ebe a ga-apụta ị gawa ebe ahụ tupu m kwuo maka nke ịbụọ mata na ihe ndị a m na-agwa gị bụ nkwenye mmadụ kwenye ọ bụ na i kwenye ị marụ ka ihe a si arụ ọrụ ọ rụwara gị ọrụ mana e nwere ndị ọ na-abụ a sị gị na ụdị ya ọ ka na-awụ ọkụkwa ga-arapụ ụdị ya a mana ata afụfụ ya nke ịbụọ cobwebs aga ude ude cobwebs ị na-aga n'ụzọ mmadụ agafelụ ị na-aga ebe a cobwebs ekoo gị n'iru ị nwere ike esi na ewere ya ma ị na-abatakwa na be gị ka i mepe ụzọ cobwebs ekoo gị n'iru ị mara na ihe na-achọ imebi na gị ị na-achọ ịgbalụ uzu uwe ihe na-achọ imebi na ihe ndọghachi azụ ihe ikochi aya na-achọ ime gị nke ịtọ e wee ebe ị chọ ịga mana ị notice na mbọchị ahụ niile ume adịghị gị ị bịa na-eme ka ị gawa oge i ji aga ebe a na-eru ihe adapụta i mee ka i je kwado edinarụ ka i zutụ ike ma ọ ime ihe a ka ị ga na-eme oge a na-aganarị gị ịfụ ọ dịghị ka arụ a na-achọzi ịya gị na-asị ka esikwana nke arụ na-eme m na ị dinara arụ gị adịcha gị weight na-ayị gị arụ ị gbatịa side a ị kwụgharị ị ba ime ị pụta ị marọzị ihe ị na-eje ije weta eweta ihe a na-eme gị dụọ azụ chee echiche maka ebe ahụ ị na-achọ ịga maka if care is not taken ma na ebe ahụ ama favour gị ọzọ bụ aka ịkọ gị ọkọ aka ebe ebe a ọ na-akọ gị ọkọ na-akọ gị ọkọ n'ime ọ dị ụzọ ịbụọ and ọ depend-ịrị nke onye kwenyere na ya aka na aka ekpe na-akọ gị ọkọ a sị na ọ dị ka o were ego na-abịara gị dịka na e we business ị na-ene aya ma ọ na e we contract i tinye ma ọ na ị na-ayọ chukwu ha na ị need-ikwara iweta ego aka akọwa gị ọkọ e we contract ma ọ business ị na-ene aya ga-enye gị ego chụshiwe ya ike ọ ga-work o gosi sign of money ada aka ekpe a na ị na-eje ije count ego aka ekpe ka ọ kọrọ gị ọkọ aka ekpe ka e ji ejide ego wee na-agụ ị na-eje ije count ego mana ọ bụrụ na ọ kọọ gị n'aka nri ị dị very very careful maka na o gosi na ị na-eje ije spend ego ihe mmefu ego na-abịa so ị ga-agbado aya dị sure na i kweghị ka o mezupụta otu o si wee kwado ma ọ bụrụ ndị na-eje aja gọọ ọfọ chụọ aja maka ya ka ọ hafụ ime na ndị ekpere na-eme gịnị ekpe ekpere yọọ chukwu ka ọ hafụ ime na dịka o si wee plan ya ọzọ dịka ibe ya bụ aya gị ị na-eme gị dụndụm dụndụm na-adọ gị adọ ị nọ nọ nọ aya ga-adọ gị dọọ gị ị mara na gịnị mere ihe nkiri na-abịa ihe nkiri na-abịa ọ bụ mgbe anyị pere mpe ọ bụ na anyị ga-eje mkpagharị krismas na mmanwụ ga-agba na ihe ndị ọzọ o nwee ike ịma mma ịma na ihe nkiri na-abịa o nwee ike ịpụzie that day ịfụ ụdị mmọnwụ ị na-afụnụbe ịfụ ụdị crowd ị na-afụnụbe ihe ọhụụ ihe nkiri na-emenụbe side gị ịfụ na ọ na-eme ọzọ dị ka ibe ya bụ mmadụ ịzọta nshị na nrọ ma nsị etesa gị ma ịfụ onwe gị ebe ị na-aga ije n'ime nsị ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha lọọ nlọ a ha etiwe jesus blood of jesus holy ghost fire holy ghost fire na nshị bụ ajọ ihe isi na-esi isi ị lọọ nlọ ebe ị zọtara nshị na nrọ ma nsị tee gị ma ihe gị na nsị mee ị mara na akụ na-abịa ego na-abịa ọzọ dị ka ibe ya bụ mgbe ọbụla ị chọrọ akwa gị achọ ihe dịka ihe ị na-eyi n'ime underwear ma ọ na ya bịa bekelụ akwa gị ịfụ akwa gị ịfụ na e ji ihe dị ka scissors ma ọ razor chabiri ọ sọrọ ya bụ na o pere mpe na ịfụ ụdị ya gbarụkwa zọba onwe gị jee jụọ ese ma ọ jee chụọ aja ma ọ jee gọwa ọfọ ma ọ kpebe ekpere yọba chi gị maka na ajọ ihe bụ iweta sign ya either na mmadụ ji ejewere gị ajọ ije ma ọ na-achọ ka e gosi gị na ajọ ihe na-abịakwutekwa gị n'iru ị naghị afụ na video anyị na-etozi ogo na mgbe ọzọ ka a ga-ewetakwara gị signs ndị ọzọ ọ ga-abụ i wetacha ya ị dị very very careful ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-afụ ihe onyonyo anyị i sonyela anyị ma na-enyekwara anyị aka na-atụsa ihe onyonyo anyị ka ọ na-erute ụmụnna anyị ndị ọzọ aka ka m na-ekwu o udo dịkwara onye ọbụla chọrọ udo ma matakwanụ na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya